ọka ọ dị ọka ọ dị na-ekwukwa okwu

onye fe eze na eze je eru ya o ruo ya na okorobịa ruo ya na nka ị nụgo okwu onye fe eze na eze je eru ya ọkwanụ nne ibe nna ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ iwu na-emere unu ibe na anyị je adị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ọchọ nke o ji eme anyị bụ igbo na ọ ji analịla azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ igbo adị igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei

Gịnwa bụ odogwu Alọ jide enwere anyị chọrọ ịma ife ị ya-ekwu gbasara ihe ndị a dịka ọ na-akpagbu Igbo Igbo enyi mba nke izizi bụ ịgba bọị ịgba odibo ndị Harvard mechara research sị na ịgba odibo a bụ the best system so far in the whole world even ha na recommend le UN ka UN use ya as a model for empowerment iji mee ka mmadụ kwudosie ike mana anyị bụ Igbo dị ka anyị ejizirọzi ya kpọrọ ife dị ka anyị na-ahapụzi ọ na-ana ana wee sị ka m malụ ihe ị ya-ekwu maka m ma na ị gbara bọyị ọ bụrụ na ị gbaghị gwazie anyị Igbo bụ Igbo ekele m unu onye ị na-anụ onu ya bụ chief Ossy Agbazuo mmiri na-ezoro ọra n'Alọ ajụjụ ị jụrụ mara mma agbara m bọyị agbara ya gbaa ya 4 years e settle m m bidokwa nọkwa n'ime ya zụpụtakwa ndị ọzọ settlekwa ha ndị m zụpụtara azụpụtakwara ndị ọzọ ndị ha zụpụta zụpụtakwa ndị ọzọ many generation ka a na-aga na since 1984 ka m jere bọyị wee nọọ ya 4 years 1988 ọga m wee duo m ụnọ ya bụ edum ụnọ ndị Igbo a amaka maka o nwe ndị ya-asị na ọ bụrụ na a na-akwụ gị ụgwọ ọnwa for four years na ị ya-esevute ego ebee ka ị ya-esevute onye ebe ị ya-eji wee kwụọ ụgwọ ụlọ ka ego ị ya-eji wee ri nri ka ị ya-esevute mana ị nọ na nke ọga gị ọga gị na- na-enye gị ndụmọdụ na- na-akụziri gị ụzọ na-egosi gị ụzọ esi eme ihe a na-eme na-enye gị nri mgbe nọ ya arọ ịnọ nọ ya arọ ise some na-anọ arọ ịnọ some na-anọ arọ ise ọga gị eduo gị ụlọ o duchaa gị ụlọ o nyekwa tikwara gị anya tikwara gị aka make sure na- na ị bụ mmadụ na-enye gị ma- ma- ma kredit na- make sure na ị mee gịnị na ị bụ mmadụ ọga gị ya make sure na i kwudoro ọ bụkwa ibu- ọ bụrọ idobe mmadụ lada bụ isi na ọ i dobere ya lada i jide ya aka ka onye a ghara ịda maka ọ bụrụ i jideghị ya aka ọ daa so ọ ihe a- ọ ihe ndị igbo ji wee bụrụ ọkachasị o nwere onye si na etu a esi ekwu ọga setụrụọ nwa bọyị na ọga setụrụsịa nwa bọyị o mechaa kwụrụ akwa ọga ahụ na o kwesịkwara ịsetụrụ ọga i kwetara n'ụdị ahụ ee ị ma na ihe dị n'ụwa a aka i nyere mmadụ ka mma karịa aka i nyere aka inye mmadụ amaka maka onye i nyere aka ama echefunata gị ọ ma esetụkwa ọga ya ọzọ mana ihe ọma bụ na ihe ọbụla ọga ya lakịrị bịakwute ya o lotakwa etu ọga ya si wee zụ ya wee mee ọ bụrụ mmadụ maka e wepụ ọga ya o nwere ike ọ bụrụ na ọ nọ na vileji na-egbu akwụ

maka ihe dị na ihe na na na azụmahịa adịrọ easy ọnwụnwa ga-abịa n'ụdị ọbụla ọga gị ga-akwadocha gị kụzichara gị ihe dị etu a dị etu a mee lekwa ka ị ya-esi wee mee ya and ị ma na a sị na um, nne ewu na-ata nri nwa ya na-ene ya anya maka ị na-enekwa ọga anya ị na-amụtagasị ihe na-amụta etu o si eje ije ya at the end of the day kwa ị kwụrụ nke gị i sorokwa ụ- ụkwụ ụkwụ ya ahụ wee gaa so since ahụ em, emepụtago m ihe nke dị egwu ee nke izizi bụgodu na ịzụ ụmụ- ụmụazị ụmụazị m zụgasịrị ụmụazị ndị gbara m bọyị m zụgasịrị zụpụta ha bụrụkwa mmadụ ee m ekwubezi ịbịa n'obodo m obodo m mana nnọ because na o nwere ihe a na-eme n'obodo m na-adụ azụ anụmanụ n'ihu anụmanụ na-azụ anụmanụ n'ihu and ihe niile a bụ ihe m mụtara n'aka ọga m nke izizi bụ na a mụọ nwa nne na nna azụba ha nwere ebe ahụ azụruo aha ndị ọbata ọga ọga azụtopụzie ya so ihe m mepụtagoro ka nkụ m ekwubezi chineke nna kedu kedu kpọrọ kpọrọ kpọrọ m afa ịbụọ ma ọ bụ ịtọ em, ị na-ekwu ihe dịka investment investment ya oh, okay ya investment investment ka nkụ Em, anọ m into properties um, yes ebido m from Balogun ịzụ abada from ịzụ abada m banye to foreign provision salad cream eh, ma mmanya foreign provision Bournvita ụmụ all those beverages from abroad si etu a zụgidezi ya azụgide chineke nna blesskwa mmadụ anyị wee megotakwa wee rigota na um, level anyị nọ tata na foreign provision anyị wee mega- wee megidezidi ya chineke nna gbalụ mmadụ Christmas wee bulikwe anyị elu anyị wee gbagota um, Lekki ebe a wee bido property business ana m eme ya here na-emekwa ya na Abuja Em, ihe nọ- ihe anyị na-eme bụ ihe ihe a na-akpọ alụ ele anyị lụ- anyị go- anyị gote anị lụ anyị alụwa ụnọ anyị lụchaa ụnọ anyị ele ọ ihe a ọ ihe anyị na-eme okay ebe a na Abuja enwere m na Jahi

o nwe ka fa na-akpọ ya ya amachi ya mana ọ afọ ya ebe a ghọtago so ogbe ebe a ehe so ha ncha dị for sale onye ọbụna chọlụ igo property ma anị ma ụnọ enwe m apartment nwee semi detach nwee fully detach in fact ihe anyị nọ na ya now bụ luxury or nothing Mm? so onye onwe onye kọrọ ya ya- ya kụwa n'account ọ kụwa n'account ya ma ka ya gburu ya ma na ọ gafego Ee, anyị enyi ya anyị enyi ya nke ya bụ nke ya bụ arọ naabọ arọ ịtọ eg- ego ya dọbụrụ wa Ee? Oke, o nwere ihe ọzọ ndị mmadụ na-ekwu na Igbo afụghị onwe ha n'anya i kwere na nke ahụ ụfọdụ sị na-ajụ ụfọdụ sị na asị mana gwa m ihe ị na-eche o nwere obodo fụrụ onwe ha n'anya o nwere as- tribe fụrụ onwe ha n'anya na Naịjirịa ka ndị igbo onye ọbụla sị na igbo afụrọ onwe n'anya ya jụọ onwe ya mmadụ one helpụgoro n'ụwa a na-abụghị ndị igbo ọ bụrụ na mmadụ 20 help ahụ na i nweta help mmadụ 20 19 n'ime ya bụ ndị igbo ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya n'ụdị dị egwu iji wee gwa na nke anyị na-eme na Lekki ebe a na o nwee onye chọrọ ime ihe na onye nne ya nwụnahụ ma nna ya nwụnahụ ma o nwere ihe dịkarị ike ọ na-eme na mana o jiha ego anyị bụ ndị Igbo ya-anọ here nọkọọ mee ihe a na-akpọ committee of friends nnọkọ ndị ndị enyi nọrọ ebe ahụ tụkọrọ ya ego ya-ezuru iji eme ihe ahụ ọ na-eme oyeriarịrị o nwere obodo fụrụ onwe ha n'anya ka ndị Igbo eji m onwe m ama- enyere- enye example amalụ ama atụ i ruo n'obodo oyibo wee pụta tata wee fụ onye Igbo na-abụ ị jụọ ya kere di ya ọ sị na ọ nwanne ya ọ bụ ha nne n'isi esi wee bịa onye obodo ahụ ha nọ be ha jụọ ya ọ sị ya na ọ nwanne ya ị ya-ama na ha bụrụ nwanne ị ya-ama na ha esirọdụ ofu ofu ofu state ị ya-ama na ha esi ofu ogbe ọ ga-agwa gị na ọ nwanne ya and ị fụ ka ha si eme omume ị fụ na ọ nwanne ka ọ bụ ọ fụ n'ụzọ ọ bụrụ na o nweghị ebe ị na-alahụ ọ kpọrọ naa be ya gị na ya abụọ ya na-alahụ ebe ahụ ụnụ ya-anọgide until ị nweta ego iji wee bi- nọrọ onwe gị o nwere obodo nọ n'ala Igbo fụ- fụ- nọ na Naịjirịa fụrụ onwe ha n'anya n'ime mmụọ na n'ime eziokwu ka ndị Igbo alụghị nne mmiri na-ezoro ịgbọrọ ife uri nke ọzọ m na-ajụ bụ kee ihe kpatara na ụmụaka anyị ada asụzi Igbo kee ihe a ga-eme ya ka ụmụaka wee sụba Igbo maka na etu ọ dị kịta n'ahọ iri na-abịa n'ihu enwere ike anyị ahụzi ndị na-asụ Igbo maka na ọtụtụ n'ime anyị agbanitebego ndị anyị bụ ndị na-asụ Igbo mana ụmụaka na-esote anyị n'azụ aha asụzi kedu ihe anyị eme ịgwakwa eziokwu okwu ajụ anyị jụrụ ọ mara mma maka ihe a na-emebi ihe na ụmụazị anyị adị asụzi Igbo mana ndị m na-ata ụta bụ ndị nne na nna ọ hanwa maka onye ọbụla believe na na ọ bụrụ na nwa ya dị asụ oyibo ịma na ọ mara um, ị- ị- ịma na ọ mara ihe ọ na-eme onye bịa ọ sị ya bụrụ na oyibo nwa ọ na-asụ na ọ na-asụte oyibo nwa na-asụ ọ na-asụ ọ ma asụ ọ maghị asụ Ọ- as- ihe ọ chọ bụ ya ya na-ekwu come and go so ya bụ ihe bụ ihe anyị nwa bụ ndị nna ya ndị nne ya-eneba anya o nwere onye sị na ya nyere iwu na be ya

ụmụazị a mụrụ ọfụụ ụbụrụ ha ka ghe oghe ha dị capable of ịnụ asụsụ ịtọ a- n'o- n'ofu oge ọ bụrụ na ị na-asụrụ oyibo maybe maka ebe unu bi maka o nwee ndị bi bi bi obodo oyibo nwee ndị bi na Lagos nwee ndị bi n'ugwu Hausa ọ bụrụ na ị na-asụrụ ha asụsụ ebe unu nọ maọbụ na-asụ ha oyibo na-asụkwara ha igbo maka ụbụrụ ha ga-enwe ike accommodate na-asụrụ ha igbo ọ advice m na-enye onye ọbụla ka ụmụ anyị na-asụ igbo because na mitin ụmụnna anyị na-eme n'ụlọ in next 10 years 20 years amakwa m ndị ya na-abịa ka o bịa asụrụ oyibo na mitin ụmụnna ee so ayịyọ ka m na-ayọ biko onye ọbụla sụbara ụmụ ya igbo ka asụsụ igbo ghara afa igbo efuna another one bụ akụrụ unu okwu ebe a kpatara ya yes kedu ihe ị na-echekwu maka ya ee biko nke a bụ ayịyọ ka m na-ayọ ndị igbo ụmụnne m na ndị be anyị biko nụ onye ọbụla lota ebe o si malụnụ na ndị igbo ndị ndị nna nna anyị ha kwuru akụ ruo ụlọ zaa ya ma n'afa ha marọ na ihe na-eme tata na Lagos ya eme mgbe ha kwuru akụ ruo ụlọ biko onye ọbụla asịrọkwa m onye emena investment ebe ọ nọ mana ị- anya anya anya na-agha n'ụlọ maka na um, maka okwu okwu o gwara o maka um, unu na ihe na-eme n'obodo a na na afụ na um, ofuchi aka n'ibi ya ndị ọgbọ anyị na ha ekwetahọ na one Nigeria ọ sọ anyị bụ ndị Igbo kweta na one Nigeria kpata anyị ji eje n'ugwu Hausa anyị lụọ ụnọ anyị jee na Yoruba lụọ ụnọ anyị jee na- na na Lagos na- na na ebe ọbụla anyị jelu anyị ebiri ka ọ be anyị maka anyị fụrụ ya as one Nigeria mana ha nwa ada eme ya so ihe a bụ ayọ ka m na-ayọ onye ọbụla lota be anyị ọ ya-abụ o nwee ka o si dị echi anyị anaba be anyị anyị nwere ihe na be anyị anị anị be anyị bụ milk and honey ee mana ihe e ji fụ anyị ebe a bụ na anyị bụ one Nigeria anyị fụrụ Nigeria as ofu kpatara nwanne anyị nwoke bụ Zik ji wee nụgide ọgụ bụ one Nigeria one na one Nigeria so ọ na-abụ a na-asị na ndị igbo chọrọ nkewa asị ha na-asị igbo achọrọ nkewa ọ omume a na-emeso ndị igbo ka anyị ji sị onye a jụrụ ajụ ada ajụ onwe ya ajụ na anyị ya-anaba be anyị

internet apụtago with force na-ebugharị ihe niile a na-achọzi ka a dọta ego n'ikuku a na-achọzi ka e, e, amabute ego mmabute ego mbute mana anyị nechakwa ya n'ikpeazụ fụ na dị ndụ ọdịde n'ọkwa na ulu adịghị ya ka anyị mara ebe a ha si wee bido anyị ji bụrụ ihe anyị bụ Anyị Igbo ji wee bụrụ the most developed in, in, in, not only in, in, in Nigeria in Africa ka anyị lota ihe a ha ji bido onye ọbụla onye enwere ike ịgụ akwụkwọ nwee ebe a gụru a make sure na ị gụru nke ya e ji wee na-edifendị onwe n'ụzọ ọ bụrụ na enweghị i jee gbaa bọyị gbaa bọyị 4-5 years before ị mara ihe na-emenụ 4-5 years erugo ebe ị nọ ebe ị na-achọ ịdọtụ ego n'elu 5 years erugo e bidoro gị afịa before ị mara ihe na-emenụ ị kpọtakwara nwa bọyị before ị mara ihe na-emenụ ị lụkwanụ ụlọ lụọ na Lagos lụọ n'ala Igbo so ka anyị ghara ịhapụ ya bụ ya bụ ya maka na ihe e ji mara anyị anọ ihe mere anyị ya anyị bụ ihe Nigeria niile ji ji atụ anyị egwu maka arụkọta a sị anyị na-agwọ ọgwụ ego ọgwụ ego anyị bụ ije bọyị ị gbachaa bọyị ọga gị eduo gị ụlọ i na-erikwa ọga ya mgbe ị nọ na nke ọga ka ị machakwa ị na-amụta mara ebe ọga na-eje ebute afịa mara ebe etu o si ele ịbanyekwasị etu amekwu ọga alụghị nke ọzọ bụ

ee ihe m na-agwa ndị Igbo na nke ahụ bụ ka ọ ghara ịdị na-adị anyị ọsịsọ onye ebe ị chọrọ ịlụ ụlọ make sure na i jelu dozie akwụkwọ ya make sure na i jelu nata ndị obodo a akwụkwọ ikike e biri ya aka n'akwụkwọ saịnụalụ gị ya nye gị ikike to ịlụ ụlọ ebe ahụ anyị emezi ya anyị adịghị emezi ọịsọ ọịsọ maka ọ ka e- e- ka eme ọịsọ ahụ i jee lụọ ụnọ n'ebe ebe pipeline dị ị lụ ụnọ ebe pipeline dị i jee lụ ụnọ ebe canal dị ee eziokwu unu ma na ndị nọ ebe anyị na ha nọ obi adịchaghị ha mma n'ebe anyị nọ due to etu anyị si eme ọfụma O we- o wekwu ya iwe na anyị na-eme ọfụma mgbe anyị bịara obodo a ha nwa ji anyị anyị nwa na-alama n'okpuru bridge na-alama na one room before a mara ihe na-emenu anyị nwa jidezi anyị ha nwa nọzia na so ọkwa n'ihe bụ ihe a anaghị achụgharịzi anyị ee so mana ihe ihe e ji wee jide ha bụ make sure na akwụkwọ niile zuru oke so that ha bịazie mee ya i jee kwube oyibo na anụ ịkpụpụ ụlọ ikpenu a gwa ha compensation ha ya akwụ ama akwụwaghị ya ee ee thank you thank you nsogbu adịla daalụ onye fe eze na eze ji eru ya orie na okorobịa ruo ya na nke inugo gwa onye fe eze na eze ji eru ya ọkwanụ nne ibe na-ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ iwu na-emere ụlọ ibe na anyị ji adị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ọjọ nke o ji eme anyị bụ igbo na ọja analila azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ igbo adị igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei ọ ka ọ dị ụmụ igbo be anyị ka anyị gbabanụ bọyị na ịgba bọyị dị mma ọ bụrụ na ị gba bọyị kọpụta ihe bọyị dịrị gị kọpụta uru bọyị baa na ọ ife anyị na-ekwu maka ya ntị adịkwa dejenụ onye fe eze na eze je-eru ya o ru ya na okorobịa ruo ya na nka ị nụgokwa onye fe eze na eze je-eru ya ọkwanụ nne ibe nna ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ iwu na-emere unu ibe na anyị je-adị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ọ chukwu je-eme anyị bụ igbo na ọ ji anaghị ala azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ igbo ndị igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei